aya melu ndị be anyị ife bụ na aya megide ndị be anyị ife a na-aza ya dịka afa aya melu ị bịa na Anambra o nwere lokal gọọmenti a na-akpọ Ayamelum lokal gọọmenti aya emeka ndị Igbo ife aya na ndị ọcha na ụka emeka ndị Igbo ife kedu ihe m ji sị na aya mere anyị ife aya mere anyị ọtụtụ ife kwesị ịnọ as artifact anyị na-afụ ya anya today aya emebie ya ụka mere ọtụtụ ife kwesị ịnọ ka enwe ife ngosipụta anyị eji na-ame njirimara ụka emebisie ya then ndị ọcha akpokolo ọtụtụ ife dị be anyị na iji maatụ asị m gị na enwere m enyo ọkwa ị mara ife bụ enyo foto enwere m enyo nna m nna mụtalụ nna m enwere m enyo nna mụtalụ nna m ebe o yi akwa a m yi n'arụ m taa nna mụtalụ nna m so ife nji na-ekwu ife bụ na ọ bụ na mmadụ amarọ onye bụ nna ya enwere ike ịtụọrọ ya aka sị ya na ọ ndị ikwu nne ya mgbe okwelu ị ghọtara okwu m ife anyị ji ọgwa anyị ji wayite bụ ọtụtụ ife niile a tụrụ anyị dịka asị ka anyị dọọ ha aka n'anya sị va na asị na eziokwu adịrị ya agwago m unu sị unu na isi agụ a bụ nke nnyaa ka e yibere ya ife ife ndị be anyị na-eyi gboo gboo gboo bụ akpụkpọ agụ ife ndị be anyị ji eme odogwu ọ bụrọ ọ bụrọ onye ọbụla na-eyi akpụkpọ agụ mana a na-ekwu ya kịta now everybody goes now je golo akpụkpọ agụ na-eyi ọ bụrọ everybody na-eyi akpụkpọ agụ ụbọchị gboo gboo you need to be a warrior before you yiri akpụkpọ agụ ọ ndị gbulu agụ na-eyi akpụkpọ agụ okay so mgbe ndị ndị ọcha bịalụ be anyị wee dis- destroy ya our monarchy introduce lụ anyị chieftaincy the first thing the chieftain ji wee bido ọlụ bụ okpu mmee mmee si Czech Republic so okpu agụ a kịta okpu agụ a wee pụọ e welụzie okpu mmee mmee nọchibido ya anya and okpu agụ a ọ bụrọkwa na Igbo niile na-ekpu okpu agụ a like I told you as at 500 years ago na ya ada akpọ anyị ndị Igbo mụta that na as at 500 years ago ada akpọ anyị niile ndị Igbo that is why na ọ dịrọ wrong onye Igala sị gị na ọ bụrọ onye Igbo na-egekwe ntị that does not mean na isi na isi isi iyi ndị Igala adịrọ n'ana Igbo mana ọ dị wrong gị ịkpọ onye Igala onye Igbo I will explain this ka ị ghọta ya now as at 500 years ago this generalization a na-akpọkodo ndị mmadụ afa niile adịrọ anyị na-aza afa na agbata na agbata etu anyị si wee dị iji maatụ ọkwa ị malụ etu a na-asị na ndị a bụ ndị Nsụka ndị a bụ ndị Owere ndị a bụ ndị Eda ndị a bụ ndị Eza ndị a bụ ndị Izii ndị a bụ ndị Ọmambala ndị a bụ ndị Idu ndị a bụ ndị a bụ ụmụ Nri etu a ka e si etu a ka anyị si aza afa ndị a bụ ndị olu then ndị a bụ ndị igbo o nwere ndị na-azabu ndị igbo before now anyị ncha azaba igbo even i gee ntị n'ọnụ okwu ndị be anyị ị ya-afụ na o nwere ka a si ekwu ya ọ sị gị na m ejego igbo jee olu ị nụbere ya kedu ndị bụ ndị olu ife ya akọwara gị ife a bụ language our phrases okwu ọnụ anyị na atụmatụ okwu anyị na-egosipụta onye anyị bụ mana anyị adịghị ege ntị iji ma atụ ka e gee ntị n'okwu m ọzọ ọ bụ na ndị be anyị na-asị gị na m ejego igbo jee olu what are they trying to tell you before now na e nwere ndị bụ ndị igbo nwee ndị bụ ndị olu ya ka e ji sị gị na the best word that will amalgamate all of us bụ ndị gboo ị na-aghọta okwu m now ị pụta kịta ị sị onye nsụka na ọ bụ onye owere ọ bụrụ mkpali ị sị onye eda na ọ bụ onye ọmọbala ọ sị gị mba etu a ka anyị si nwee ndị gboo dị iche iche agbata na agbata clans by clans agbata na agbata o nwere nkụzi m melụ sị gị na ndị gboo nwere ka fa si ebi obi na ndị gboo na-ebi in three in triangular form ọ bụ ime mgbatị m mere nkụzi nwa no na aka na-atọ na-eme ndị gboo every setting ndị gboo biri obi e nwere aka na-atọ mere ya aka na-atọ a bụ ezi ikenga and ifite these are the settings ndị gboo jibu ebiri